Дыгъуасэ мыхъумэ вэсэмахуэ мы мазэм и блым пщыхьэщхьэм сыхьэтыр пщыкӏузхэм Къуэчсокъуэ Мартин жыхуаӏэр яубыдащ. Мартин Хабзэ жери щӏалэгъуалэ хасэ гуэр щыӏэщ мыдэ Къэбэрдейм де, абы и тхьэмадэу аращ. Мартин мис иджыпсту хъыбар къэӏухэмкӏэ, иджыпсту ятххэмкӏэ Мартин наркотик къыкъуахауэ жаӏэ. Мыбы теухуауэ дэ урысыбзэкӏэ иджыпсту мы ӏуэхум теухуауэ уэтыкум къитлъхьа урысыбзэкӏэ, адыгэбзэкӏи уэтыкум къилъхьэн хуейуэ къыдолъытэ. Ди къуэш хамэ къэралхэм щыпсэухэм щхьэкӏэ мы ӏуэхум ахэри къыщӏоупщӏэ. Мартин фӏыуэ зыцӏыхухэм, Мартин фӏыуэ зыщӏэхэм зымикӏ игъащӏэкӏэ я фӏэщ хъунукъым Мартин наркотик кърихьэкӏыу, наркотик зыхилъхьэуэ, апхуэдэ ӏуэхухэм хэтуэ. Мартин зыхэт хасэ Хабзэ жыхуиӏэм цӏыхухэр къыхураджэ, езыхэри я дуней тетыкӏэкӏи, я зекӏуэкӏэкӏи мис апхуэдэхэщ, фадэ, тутын жыхуэпӏэр ахэр зыӏурамылъхьуэ, адыгэ хабзэм тетуэ сыт хуэдэ ӏуэхумикӏ, ар жылэгъуэ ӏуэхуми, политикэми, мис ауэдэу адыгэ хабзэр и лъабжьэу, мис ауэдэу зекӏуэну, ауэдэ щапхъэ ягъэлъагъуу ауэдэу дунейм тетура. Нытӏэ сыт мыбы и щхьэусыгъуэ хуэхъуар жери, ауэдэ упщӏэ къыуври, дэ мыбы и щхьэусыгъуэу жытӏэр мис мыра. Нэгъабэ Мэзкуу и деж май мазэм къыщызэрагъэпэща мы Урысейм хиубыдэ лъэпкъхэм я зэщӏэхъеныгъэ, я зэгухьэныгъэ. Ахэр, абы зэреджэр Урысейм ис лъэпкъхэм я демократ конгресс зэреджэр, а дернекыр, а хасэр щӏаухуар мис мы Урысейм бзэхэм теухуауэ къищтауэ щыта хабзэрэ, абы пэщӏэувэну, ар ямыду, ар кърагъэӏэтыжыну, мис апхуэдэ къалэн зыхуагъэуву къащтауэрэ. А хабзэр зиӏысыр кӏэщӏу фигу къызогъэкӏыж. А хабзэм ипкъ иткӏэ, ухуейм уеджэ хъу, ухуейм уемыджэ хъу, мис апхуэдэу игъэувурэ. Иджы а конгрессым абы и конференцие екӏуэкӏын хуейт майм итӏощӏрэ плӏым, майм итӏощӏрэ хым. Москва щекӏуэкӏын хуейти, абы и къудамэ, мис мы Къэбэрдейм де щыӏэмкӏэ, мыдежым къызэригъэпэща езымикӏ а Къызэригъэпэща, мис апхуэдэ конференцэ абы зыхуагъэхьэзыру, абы халъхьэнум тепсэлъыхьу, мис ауэдэу къызэрагъэпэща. Иджы а конференцэм щыжаӏахэр, абы псалъэмакъ къекӏуэкӏар, ар псори уэтыкум илъщ, акӏэ-мыкӏэ къытрадзэ, кӏэщӏу, псалъитӏкӏэ жыпӏэу щытмэ, абы щыжаӏара федерализм жыхуаӏэр. Урысейм щылажьэкъым, республикэхэм я хуитыныгъэр мыхьэнэ лъэпкъ иӏэкъым. Абыхэм суверенитет жыхуаӏэм щыщу зырикӏ яӏэжкъым дахэ-дахэу. Абы ахэр тепсэлъыхьащ а адыгэбзэр ухуейм уеджэ хъу, ухуейм умыджэ хъу, а къащта хабзэм, ар къызэремызэгъым. Мис ауэдэ псалъэмакъщ абы къыщекӏуэкӏар. Ар псори утыкум илъщ. А псалъэмакъыр екӏуэкӏа нэужькӏэ Мартин и адэ-анэм Къулъкъужын Бахъсэн куейм и унафэщӏхэм ящыщу зы гуп кӏуэщ абыми жраӏэ, Мы фи щӏалэр дахэкӏэ и пӏэ ивгъэтӏысхьэ, мы фи щӏалэр вгъэувыӏэ, мыр мыувыӏэу щытымэ-щэ, мыбы бэлыхьхэр къыщыщӏынущ, жари мис ауэдэу-щэ жраӏэ. Ар ямыдэу абы ӏэнэ хъурейм хэтахэм ящыщ зы гуп къэувщ абыми, Мы Кӏуэкӏуэм Казбек иджыпсту мыбы и ӏэтащхьэ, республикэм и ӏэтащхьэ пӏалъэкӏэ зыгъэзащӏэм зыхуагъэза, мыр сыт зиӏысыр, мыр хьэдэгъуэдахэщ, мыр хъункӏэ ӏэмал закъуэ иӏэкъым, мыр ддэнукъым, мыбы набдзэгубдзаплъэу мы ӏуэхум хэплъэ, мыр хабзэми зы щӏыпӏи къезэгъыркъым, жари мис ауэдэу зыхуагъэза. Абы и жэуап зыри щыӏэкъым. Ауэ Мы ӏуэхум кӏэлъыплъ куэдым жаӏэращ, мис абы и жэуапыр а Мартин къращӏаращ, жари. Сэ зыуи згъэщӏэгъуэнукъым, е нобэ, е пщэдей, мис ауэдэ хъыбар къытӏэрыхьу щытмэ, Мартин наркотикыр къыкъуаха хуэдэу, и пэжыпӏэкӏэ ар сэ сейщ жиӏэу къэуващ, жаӏэу ауэдэ хъыбар къытӏэрыхьу щытмэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Мартин нобэ и адвокат. Ар езы къэралым къыхуигъэувым нэмыщӏкӏэ езым и адвокат иджыри бгъэдагъэхьакъым. А махуитӏым и кӏуэцӏкӏэ абы къыщекӏуэкӏам дэ зыри дыщыгъуазэкъым. Дэ фӏыуэ дощӏэр мыбдежым де апхуэдэ ӏуэхухэр зэрызэфӏахыр, лей ирахыу, залымыгъэ кӏэлъызэрахьэу-щэ, апхуэдэ гуэрхэр жрагъэӏэныр ауэ зыми щыщкъым. Аращи, Иджы дэ куэд къытщӏоупщӏэ, куэдым сыт тщӏэнур, сыт лэжьынур, дауэ дызэрызекӏуэнур жари-щэ куэд къыщӏоупщӏэри, и жэуапу мис мыращ сэ жысӏэну сызыхуейр, дэ дыкъэувыӏэн хуейкъым, Мартин лей къытехьэр-щэ, ар щхьэщытхын хуейщ, ерыщу мы ӏуэхум дыбгъэдэтын хуейщ, ауэ дэ жытӏэращ, ар мы къэралым дуней псом къыщекӏуэкӏ хабзэхэм тету. Хабзэм къемызэгъ нэгъуэщӏ апхуэдэ ӏэмал дэ къэтщтэнкӏэ, ауи къезэгъыркъым жыдоӏэри, ар ткӏийуэ доукъуэдий. Мис иджысту сэ щӏалэгъуалэ гуп сепсэлъа, си дей къэкӏуауэ-щэ абыхэм ящыщ куэдым жаӏа, уэракъэ жызыӏэр, мэ Конституцэр мылажьэу, мэ Хеящӏэхэр зыри-щэ мыхъуу, ауэдэу жыпӏэркъэ? Уэлэхьи жызоӏэ, нтӏэ, жыпӏэу щытмэ, дауэ, сыт хуэдэ ӏэмал хабзэм тету дэ мыбы дызэрыбгъэдэтынур, жаӏэри? Ӏейуэ гугъущ абыхэм уепсэлъэну, ауэ иджыри къыжызоӏэ, етӏуанэу, ещанэу, минрэ жысӏэнущ. Нэгъуэщӏ гъуэгу дэ диӏэкъым, дэ хьэкъыу тпхыкӏын хуей икӏи къыдгурыӏуэн хуей апхуэдэ къарухэр зэрыщыӏэм. Дэ Залымыгъэм дыхуэкӏуэну, дэ хабзэм къемызэгъ ӏэмалхэм-щэ зетпщыту щытымэ-щэ, ар яфӏэфӏу ауэдэхэр зэрыщыӏэр. Ар дэ куэд щӏакъым ди нэгу зэрыщӏэкӏрэ, мис мыбы диныр и щхьэусыгъуэу а зауэ екӏуэкӏам щӏалэ минитӏым нэс адыгэ защӏэу лъэныкъуитӏымикӏ, полицмикӏ, мыдрей, мыдрей щӏалэхэми ящыщу ауэдиз хэкӏуэда. Ар А къаугъэр къэзыгъэхъеяхэм ауэдэ къарухэри яхэта, ауэдэ къарухэр лъабжьэу иӏащ. Ар зэи щыдгъэгъупщэ хъунукъым. Икӏи-кӏ дэ нобэ мис мы ӏуэхум сыт тщӏэфыну, дауэ дыкъыхэпсэлъыхьын жызыӏэхэм яжызоӏэ. Псом хуэмыдэу а хамэ къэралым хэм ису дэ мы ӏуэхум къыщӏэупщӏэ адыгэхэм яжызоӏэр. Нобэрей Урысей хьукумэтым-щэ адыгэхэр урысыбзэкӏэ жыпӏэм соотечественникыуэ, и цӏыхуу къилъытэну хуэмейми, хабзэкӏэ зэрыщытыр ара. Аращи, мыпхуэдэ ӏуэхухэм дэ ди лъэпкъэгъухэр къыхэпсэлъыхьыну хуитщ, сыт хуэдэ ӏэмалри яӏэщи, зыкъыхуэвгъазэ, мы къэралым и унафэщӏхэм, республикэхэм и унафэщӏхэм зыкъыхуэвгъазэ, факъыхуэтхэ. Ар дыдэр яжызоӏэ дэхтэнэ зы мыбы зыгуэр къыхэзылъхьэну хуейхэм. Псори сыт хуэдэ ӏуэху зедмыхьэми, сыт дапхуэдэу мыбы дыбгъэдэмыхьэми, псори хабзэм тету щытын хуей. Икӏи-кӏ, апхуэдэу дызекӏуу щытмэ, ерыщу, демызэшу мы ӏуэхум дыпэщӏэтым Алыхьым жиӏэмэ, а дэ дызыхуейр къыдэхъулӏэн.